Sela kɔmi aw ni bebi ma deli ka ɲɔgɔn ye n ye porofite ka na n'a ye n b'a jira aw la ci min bɛ nɔ an b'o kɛ kɛ kɔnɔ u tɔgɔ bɛ se ka sigi lɛndi ye an sera ka taa baara yɔrɔ la yɔrɔ a yɛrɛ bɛ baara la mɛ i ka o kuma bɛɛ fa ale tɔgɔ yɛrɛ bɛɛ de ye bebi ye kari o a tɔgɔ tɛ bebi ye n diya mɔgɔ dɔ don bebi de ye tɔgɔ dumanuma ye walasa

lamini wala muso kan'a faamu e kɔni ka kan ka se k'a faamu o tuma e ma se ka i waso mɔgɔ si la f'i bɛn'a fɔ k'i bɛ waso k'i bɛ nin muso ka fɛ jira de la a tɛ ne ka dɔwɛrɛ fɔ o tɛ ne ye sa n'a digi la i bɛ y'a faamu fɛn min ye mɔgɔ sen teliya k'o kan k'i da lateliya

ko saba ye du belebele yan yɛrɛ misiw ni saga bɛ yen nka kabi buwa fatura fo ka na se bi ma e kari tɛ n kɔrɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ si de ma se k'a fɔ ko lamini wa ko buwa fatura ka nin to e niyɔrɔ de ye nin ye c'est pas parce que ko ne bɛ duguba kɔnɔ ko ne ni tɛ n fa tiɲɛ na wa bien vrai que ma ma de la An wolola duguba kɔnɔ ka mɔ yen nɔ mɔgɔ fa ta i ka don n'a ma ɲɛ ko fatura kalo damadama tɛmɛna san kelen fila tɛmɛna aw tun kan ka ne weele k'a fɔ n ye a lamini i niyɔrɔ filɛ nin ne fana bɛ ka kɛ denbayatigi de ye n'a ma ɲɛ n'aw ma se ka ne weele k'o fɔ n ye n yɛrɛ nana voilà n'o y'a sɔrɔ n'aw ye tilanni kɛ cogoya min na aw ka n niyɔrɔ yira n na comme ça n bɛ n ta nin bila la kuma filɛ nin i ye i ka muso in furu k'a fɔ a ye ko du jɔlen dɔ de b'i bolo ko village la yan o ye ɲininkali fɔlɔ ye N jaabi kɛ ne ka ɲi suka tɔ nɔfɔ la ne y'i dɔgɔnin de ye i b'a dɔn o tɛ fɔ ne ma dɛ a yɛlɛma ne y'i dɔgɔnin de ye an bɔra kurusi jala kelen de la bon j'ai pas besoin ko ni n ye muso furu n k'a fɔ a ye ko fɛn dɔ bɛ n bolo village la ou pas hali n yɛrɛ tɔgɔla ta tɛ n yɛrɛ ka jɔlen tɛ ne fa tiɲɛ de don duguba duguba ne fɛ dɛ n'i y'a duguba duguba n b'i gosi i ɲɛda la kari a ma se o bɛɛ ma i buranmuso de don sa Wa Lamini, ni n ni ɲɛ datugulen don ɲɛ tɛ i filɛ ka i da maga foro ko kuma min na Lamini

n kɔrɔ tɛ yan wo a ka di n ye komi an ye cɛ saba ye a ka di n ye an ka dafa saba la an ka se ka kuma in tɔ ɲɛfɔ n'a tɛ k'i ma baasi ye i bɛ se ka pilasi yira an na an bɛ se ka reposer cogo min na voyage sɛgɛn dɔ b'an kan hali sisan ka ɲɛ i ma ka siyɔrɔ d'i ma o kɔni bɛ kɛ nka fɛn min y'a ye k'i nana ko ka tiɲɛ tila tiɲɛ t'i bolo yan a bɛ se ka don so kɔnɔ. i ne kunu e tɛ dɔwɛrɛ ye kuma in na yan wa.

N tɛ ne dɔgɔya ye ni sababu kama tɛ nin ɲɔgɔn na musobakɔrɔ an ka dugu la yan muso jumɛn bɛ sɔn ka eh, ne k'i bɛ jɔ ne ɲɛ bɛɛ bɛ ne dɔn dugu la yan nka ni n mago bɛ min na a b'a sɔrɔ fo n'a falenna. Bina o yɔrɔnin na n ye cɛn cɛn da san. Fo yan a ma ladamu. Taa woro bilenman dɔ san ka na di yan n b'o ɲimi. Ko bilenman. N bɛna san. Ɔhɔ. Kunu ta tun kɔrɔla ko bi ta kana kɛ woro kɔrɔlen ye dɛ. N y'a mɛn. I ka teliya sinon n bɛ pogo sɔrɔ e ni butigitigi bɛɛ la.

Hmm. E ma lamini na kan mɛn dɛ ah, lamini ko lamini na ko ye ko eh, eh, buwa fatura ka du to ko buwa fatura ka foro min to ah. hali buwa ka babi ko ka bɛɛ lajɛlen tila lamini de y'o fɔ lamini de y'o fɔ ah, lamini yɛrɛ dɔn tɛ anw fɛ wo sango ma dɛrɛ ka taa se tilanni ko ma lamini yɛrɛ ye jɔn ye e b'a dɔn wa n kɔrɔ e ma min dɔn ne bɛ se k'o dɔn wa. Ah, tilanni kuma jumɛn bɛ yan. ayiwa ah. ale ka dugubɔ kɔnɔ sigi a kɛmɛ ka hakili ɲaami ɲaami dɛ. ee eh, n dɔgɔ a m'a tigɛ da o da la n'an sigira n bɛna min fɔ a ye a yɛrɛ bɛn'o kɛ n'ala sɔnna ɛ eh, e bɛ se k'i pan dɔrɔn ka wuli ka bɔ yɔrɔ dɔ la ten an t'i sidɔn an m'i sidɔn ka n'i sigi an kunna ten ko a buwa sara a ka fɛn ka tila nin ka tila ta o bɛ se ka ɲɛ cogo di an ɲɛ sɔrɔ man di tan dɛ ka n'a ten dɔrɔn mɔgɔ bɛ se ka n'i jɔ ten dɔrɔn k'e ye buwa den ten ne eh. ye buwa den dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen y'o dɔn eh. n'ala sɔnna nin ko in an bɛ tila k'a ɲɛnabɔ a ka ɲɛnabɔ dɛ n'ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ e k'i kɛ pewu ne yɛrɛ bɛ dono bilenni kelen ta parce que a ko tɛ ɲɛ min kɔ a laban bɛ k'o ye a ka kɛ ten ne yɛrɛ ni ala sɔnna n bɛna donobilen kelen ta ɛ k'o kɛ mun ye k'o kɛ o tɛ kɔrɔlen dɔ ye de ɛ i t'i jɔ fɔlɔ ba i t'i ɲɛmajɔ ba ayiwa baasi tɛ maa ti ko cogo dɔn koyi ayiwa i ɲɛmajɔ fɔlɔ an ka nin ko in ɲɛɲini dakan min nin da a to an ka donobilen gɛrɛ e k'i sabali fɔlɔ n dɔgɔ i sabali

C'est dugu ka kalan et puis il y a même pas le courant jango i k'a fɔ k'i bɛ ventilateur ou climatiseur k'a la papa kɛ hmm. se k'a fɛ héritage ko in tiɲɛ ko in hali k'a ko ka kɛ mais parce que e balimakɛ ninnu filɛ nin ye u tɛna faamu

a jeli de bɛ ka boli an bɛɛ veine na mais n'a fɔra ko nin tiɲɛbadenba in bɛɛ u bɛ k'u d'a kan mais hali n'u tun y'a bonya dan k'a la sa su comprendre n'a fɔra u fila bɛna u da nin tiɲɛbadenba in bɛɛ kan mais bien vrai ko ne mama sigira duguba kɔnɔ anw bɛɛ bangena yen nɔ o t'a yira ko k'an k'an niyɔrɔ t'a la o mais kɔrɔkɛ ne ma min faamu olu bɛ k'a fɔ k'u t'e dɔn o tuma buwa ma deli k'e kuma fɔ u ɲɛna i b'a dɔn dɛ nin bɛ histoire gɛlɛn de ninnu ba yɛrɛ ma deli ka ne ba kanu quoi kuma b'o yɔrɔ de la o kɔni u tɛ se ka ɲɔgɔn faamu dɛ mais dugu mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ ne ba dɔn bien vrai que a ma sigi village la yan nɔ mais dugu mɔgɔkɔrɔbaw b'a dɔn

hali n'i ka suna n'i ka farida don mais fɛn dɔ bɛ yen ne y'i kɔrɔ ye i kan k'o dɔn mais ka na depuis aw nana aw bolo bɛ ɲɔgɔn kan sanga ni waati bɛɛ o tɛ ɲɛ yan dɛ ni e filɛ ka kuma min fɔ ko e nana tiɲɛko kɛlɛ la tiɲɛko kuma na yan n'o tun ye tiɲɛ kuma ye e tun bɛ e tun bɛ nin bɔ i la. mais grand frère mun de ye ne ka suna ni farida de ye nin ye ne nakun de ye. hɔɔ cɔ n'o tun ye tiɲɛ kuma ye n'i y'a dan ne ma i bɛ nin bila i bɛ na so yan an bɛ muso ɲini ka d'i ma nin tɛ mɔgɔ ka muso ta ta ye i kana i yɛrɛ yɛlɛ ne ma dɛ. ee kɔrɔ a kana se muso bugɔ ma dɛ. Denis, e tɛ to ka nin éviter yan il faut l'éviter souvent d'accord il faut l'éviter. Malobaliya ne tɛ don a la dɛ.

Dɔ di yan ka dun. N kɔrɔ nin tɛ fɛn dun ta ye sa. E tɛ ma d'a ma a ka dun wa? Allons nous balader yan. An bɛ taa yaala dɔɔni n kɔrɔ. A diya b'a yɔrɔ jumɛn?

Waya. Ee, wa bi a banna koyi fɔlɔ fankelen fo ka taa se yɔrɔ bɛ yen ee n'a bɛɛ bɛ jɔ

Bonya foli bonya foli n nana kunun mhm. n m'i sɔrɔ yan nɔ n ye kuma kun tigɛ n kɔrɔ kari ye mhm. ne ko n ko fɛn min ye mɔgɔ sen teliya mhm. o ka kan k'i da lateliya ne tun ye n kɔrɔ kari ɲininka

Ko lamini na bɛ an dɔgɔya de a fɔ to dun lamini na bɛ an dɔgɔya de i ye fɛn fɔ sa ne tɛ min a fɔ to dun a bɛ bɔ ye minɛ fɛ ma na dɔgɔyali ma na maaw n'a cogo don kɔmi anw bɛ tubabula baara la tubabukan an da bɛ to ka porokoto k'olu fɔ nka n'o tɛ bɛn aw ma n dafalen baasi tɛ an' bɛ ne ko n ko buwa fatura n'a bɛ san dama dɔɔnin o gɛlɛya tun bɛ an baw ni ɲɔgɔn cɛ aa gɛlɛya ta o ta a bonya o bonya o kɔni o tɛ fa den bɔ a denya la dɛ o sabula ne ko ko buwa fatura ka se ɲinan ma ne kɔrɔw ma se ka n wele ka n lasigi ne bɛ min kalama n ba bɛ min kalama buwa ka foro dama damanin bɛ dugu in na yan nɔ du jɔlen dɔw bɛ buwa bolo yan nɔ wa baganw kɔni o kuma tɛ se ka fɔ o baden bɛ yan nɔ ni sabadenba in kɔnɔ ne kɔrɔw ma se ka n wele ka n lasigi k'a fɔ ko lamini buwa fatura ka nin ni nin ni nin ni nin to awa lamini e niyɔrɔ ye nin ye i niyɔrɔ ye nin ye i niyɔrɔ ye nin ye ne ko ko aa n kɔrɔw ma n wele ne yɛrɛ bɛ wuli n bɛna se n kɔrɔw ma o sabula kunun ni bi baara tɛ kɛ anw bara n bɛ porofite o la aw buramuso fana ka na a jira aw la n ni n ka bebe nana bebe bɛ yan nɔ Kɔmisa n b'a fɛ aw k'a jira n na jumɛn ni jumɛn de bilala ne ɲɛ tiɲɛ la n ba bɛ ka n makɔnɔ duguba kɔnɔ fɛnɛ ni n taara n bɛ taa kɔntirandi k'a ye ɲa min a fɔ lamini de foyi t'a bolo yan ayi e kana kuma kɛ ten koyi foyi den kelen a tɛ di lamini ma yan hali hali meselinin a den kelen lamini tɛ bɔ n'a ye e ka sabali sabali ko yɛrɛ y'an kɔrɔ n bɛna min f'i ye lamini yɛrɛ ye jɔn ye hɔn parce que o ɲini k'o dɔn fɔlɔ kana girin ka kuma ten hɔn tɔ parce que buwa fatulen ka na se ɲinan ma komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɛ san caman wasa koyi ee kabako don yanni buwa ka fatu e ye lamini tɔgɔ tun b'an ka du kɔnɔ a tɛ yen e ye lamini tɔgɔ mɛn a tɛ yen a nana fɔ an ye don jumɛn k'a fɔ an dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen k'o tɔgɔ ko lamini o bɛ yen o tɛ yen o ye kelen a fɔ kelen kelen gale a filanan ye jumɛn ye buwa ka ban ɲinan y'a san joli ye e ma na e ba ma na maa si ma na f'e bɛ pan ka bɔ sanfɛ ten k'i cun ɔ ko foro bɛ buwa bolo saga bɛ buwa bolo fɛngɛ bɛ buwa bolo an bɛna o tila est ce que ni ni a man kɛnɛ wa lamini ka kɛnɛ cɛ nin man kɛnɛ lamini b'a tugu de

e ka sabali hali bi ko nin bɛ kɛ ni ɲɛmajɔ ye ni kɔni faamuna hali n'o y'a sɔrɔ buwa den tun ye lamini ye parce que an b'o fɔ de parce que foyi t'a yira ne la k'a fɔ buwa denkɛ ye lamini ye mais hali n'o y'a sɔrɔ buwa denkɛ tun ye lamini ye n bɛ fɛ ka min fɔ lamini ye anw fɛ yan anw fa tiɲɛ tilanfɛn tɛ Tila fɛn tɛ ne kɔrɔ n y'aw ka kuma mɛn nka a t'a bɔ ko ni buwa fatura fo ne ka kalan bila ka na ko ne bɛ na ba sangafo la aw ye ne kɔrɔw ye aw sera ka ba suturali kɛ ka ban ne ba y'a ka filiya sigi duguba kɔnɔ ee bien vrai que aw ba ma ne ba kanu mais aw kana aw k'a bil'aw kun na k'a fɔ papiyew bɛ yen nɔ ne ba ka furu papiyew bɛ yen nɔ wa n yɛrɛ na nana n kɔrɔ ne tun tɛ fɛ a ko ka kɛ mankan ye ne n'i ni ɲɔgɔn cɛ o de la n nana n'a ye hadamadenya la kari e ka moto sanko a tɛ foyi tiɲɛ ne ye ne bɛ baara la ne bɛ dɔɔnin sɔrɔ nka o tɛ ne fa bɔ n faya la ne nana n niyɔrɔ de demander n fa ka sɔrɔ la i y'a faamuya n'an bɔra yan nɔ komi aw tɛ fɛ k'a lamɛn hakilisigi la ne bɛ taa dugutigi bulon na wa ni dugutigi bulon m'a ɲɛnabɔ je vais saisir la justice nin ko in f'a ka da kɛnɛ kan de lamini ee i ye kasa tɛmɛ kɔnɔ wɔrɔ kan n kɔrɔ ee i ye hakili sigi nin to ne bɛ nin yɔrɔnin ɲɛnabɔ i hakili sigi i m'a fɔ i bɛ taa dugutigi fɛ o de ma b'i da awɔ kɛ ɔ i tilala k'a fɔ tuguni ko i bɛ taa wisisi wa wisisi n t'a dɔn fɛn min ayi ne ko n ko aw tɛ ka sɔn dɛ n'aw ma sɔn n bɛ taa dugutigi bulon na n'aw ma ko ɲɛnabɔ ne bɛ taa justice la a maa kɛ dugutigi o a maa kɛ wisisi la o i maa taa yɔrɔ yɔrɔ n y'a f'i ye cogo min a tɛ bɔ ten n y'a f'i ye cogo min o cogo don e ba jira an na fɔlɔ k'a fɔ i ye bɔ den e ba an t'o dɔn an n'o ma sigi kɛ aw ma sigi kɛ o tɛ ka ne ba bɔ bɔ musoya la ni bɔ tun bɛ duguba kɔnɔ ka segin ka na parce que bɔ tun bɛ taa duguba kɔnɔ o tiɲɛ mais a nalen m'a fɔ an ye k'a fɔ den b'a bolo duguba kɔnɔ a ma na ni muso ye k'a jira anw na e ka n'i wuli k'i pan k'i cun ten ka na n'i ka tubabu musonin

a ka to yen i ka baara kɛ ayi o kɔni o tɔ ma se fɔ ma n kɔrɔ i ka baara kɛ lamini a hakilila ye min ye a bɛna sɔrɔ o tɛ kuwa suma suma tɛ yan. Awo sɛ suguya jumɛn ko finman sɛ finman dɔ kan ka sɔrɔ bolo n'o taara

fɔ tan kuma y'a yɛrɛ bɔ e lamini n'i y'a mɛn i bɛ na k'i bɛna na i ɲɛ jɔ an ka tiɲɛ ko la yan o y'a sɔrɔ i bɛ nin na

Ma foyi dun ko ni mɔgɔ si ma ɲɛsin ɲɔgɔn ma ee ne bɛ kɛlɛ di yan ne bɛ kɛlɛ tan de di mɔgɔ ma yan papa kɛ hali ka tiɲɛ ko kuma in bila an ka segin e bibi ne bɛ se ka bila ten nɔ ne sirannen don dɛ sɛbɛ la ne sirannen musokɔnɔmɔgɔ filɛ u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma papa bɛ ka ne lasiran dɛ i fari dun man kalan

E papa e ne fa ko mun b'i la balimaw bɛ ɲɔgɔn ɲɛɲini na k'o sabu kɛ tiɲɛ ko kɛlɛ ye